Sílim gur féidir linn cur i gcás go bhfuil, bhuel, cinnte, bhí bunús ag an scéalaíocht, an chaoi ar thosaigh daoine ag insint scéalta. Agus ó mo thaobhsa de, is breá liom an téis agus tá mé ag úsáid an fhocail sin, téis, d'aon ghnó. Téis é seo. Téis ag Karl Popper agus ag John Eccles. Gur thosaigh an scéalaíocht san am ceannann céanna ar thosaigh an chaint. Go bhfuil an dá rud fite fuaite ina chéile. Agus sílim gur féidir é seo a shamhlú, nó tá seans go bhfuil baint aige leis an éabhlóid shíceolaíoch agus leis na daoine aisteacha sin, na síceolaithe éabhlóideacha, nó síceolaithe na héabhlóide. Agus tá an réimse seo cineál contúirteach agus an méid atá mé chun a rá, tá sé go huile is go hiomlán áiféiseach. So níl mé dhá rá seo ar aon bhonn, mar a déarfá, gur ráiteas polaitiúil é, nó gur ráiteas é faoi inscne, nó rud ar bith. So, samhlaímse an scenario seo. Mar is maith le, abair, amanta fealsúna, deir siad, samhlaímis scenario, céard a tharlódh ina leithéid seo de chás. So, seo scenario. Siar, siar, siar i bhfad i stair an chine dhaonna, abair, i dtuaisceart na hAfraice nó áit éigin, tá na mná ann agus na fir ann, ceann de bhunchodarsnachtaí an tsaoil. Agus tá na mná sa mbaile. Nó sin é an fáth a bhfuil mé a rá go bhfuil sé áiféiseach is nílim ag iarraidh go mbainfidh aon bhrí faoi leith as seo. Agus téann na fir amach ag fiach. Agus tá ocras ar na mná agus théis an lá amuigh pé áit a raibh siad, tá ocras ar na fir ach níor rug siad ar rud ar bith. An Torc. a bhí siad ag ceapadh a bhí san áit sin, más torc a bhí ann, níl 'fhios a'm, an mbíonn torc i dtuaisceart na hAfraice, b'fhéidir go raibh an t-am sin, ní bhfuair siad an torc. Tagann siad abhaile agus tá na mná ansin agus cá bhfuil sé? Tine réidh. Caithfidh siad scéal a chumadh, caithfidh siad insint. So tá an scéalaíocht bunaithe, ní ar an rud atá ann, má tá an rud ann, tá an torc ann, leandálann tú os comhair na tine, torc, Mise, Ó, gach rud i gceart, éiríonn an cailín is dathúla sa gcomhluadar, beireann sí barróg ort agus tá chuile shórt ceart. Níl aon ghá le scéalaíocht ansin, tarlaíonn rudaí. Ach más rud é nach raibh an torc ann, céard tá tú chun a rá leis na mná? So caithfidh tú cumadh. Agus deir tú, Bhuel, bhí an torc ann, bhí sé ollmhór, bhí, bhí craiceann air, bhí, chaitheamar saighead leis ach bhí sé chomh maith againn bheith ag caitheamh saighead le cloch nó le carraig. Agus chaith mise saighead, chaith Fionn saighead, chaith, chaith pé duine eile, Diarmuid saighead, just léim siad de dhroim an toirc. Agus sin chuaigh mise suas crann agus léim mé anuas ar an torc agus chaith sé mise dho, dhó mar, mar, mar sin agus lean sé. Agus de réir mar atá tú ag insint an scéil, tá tú ag déanamh gaisce díot féin. Níor rugamar ar an torc ach, by dad, throid muid! Agus ansin, b'fhéidir, seasann an cailín is dathúla is goalmhaite suas, deir sí, Bhreá liom an scéal sin is beireann sí barróg ort. Agus tá sé sin togha. Agus cá bhfios nach in is bunús leis an bhfocal bréag an cailín a bhréagadh, gur bréag agus scéal is bunús. Agus teastaíonn teanga, teastaíonn labhairt le bréag a insint. Má tá tú ag déanamh rud, ní theastaíonn aon chaint. Agus b'fhéidir gurb in bunús na scéalaíochta an bhréagadóireacht agus an teanga is an scéal in éindí, in aon splanc amháin, mar go dtí seo d'éirigh leo breith ar na toirc seo agus ar na leoin agus na sioráfannaí nó pé rud eile a bhí ann, ach an lá seo níor éirigh, bhí na mná uilig ag breathnú, caithfimid rud eicínt a. Ní a dhéanamh ach a rá, is faoin am sin bhí an cumas ann, bhí an muinéal fada, bhí an teanga ann so, etc. Is breá liom é mar scéal agus sílim go bhfuil tuiscint áirid ag na Gaeil den chineál sin ruda mar tá an focal bréag agus bréagadh agus mar sin de agus is maith linn scéalta agus mar a dúirt saineolaí ar an scéalaíocht tamall de bhlianta ó shin, is tríd an scéalaíocht, trí scéalta a insint, a éiríonn linn an t-am a mhíniú dúinn féin. Níl aon imeacht ón am, imíonn an t-am ach níl aon imeacht againne uaidh an am. So, céard a dhéanfas muid leis an am? Cuireann muid smacht ar bhealach eicínt ar an am le scéalta. So, sin, dar liom, bunús na scéalaíochta. Má tá bréag ann, bíodh.